I'm okay. My name is Lucius. Ndikufuna tichezeko. Kwacha bwanji kwanuko. Kuno ayi. Kwacha bwino. Kukuoneka kuli kazuwa choncho. Zabwino ndithu. Mukutani lero anzathu. Tifunika kupemphera. Masiku okhalira pa ziko akunkera napitapita so we need to pray hard and we need to repent our sins. Tikamakhala timakomedwa mwina ndi zochitika za pa ziko kumati ah tidakali koma nthawi ikutha. Zinachitika pa nthawi ya Nowa. Ah zinkakhanso kumalimbikitsana tiyeni tizipemphera tiyeni tizipemphera palibe olo ndi mmodzi yemwe amene anamverapo nowa itayendapo kuti anthu anapita ndi madzi kukapulumuka anthu 9 eti anthu 8 ndiye penepaja pali chisanzo chabwino kupulumuka anthu 8 nowa mkazi wake ana ake atatu ndi azikazi awo atatu, anthu 8. Pali phunziro lalikulu limene ndimafuna tikambirane pa tsiku la lero kuti kupulumuka tizapulumuka chifukwa cha chisomo. Chisomo chake osati chifukwa chakuti tapanga ubale ndi ndani kapena timachita chani kapena timakhala ni motani ndi en- wina wake. Ndikunena chifukwa chani? mulungu ambiri timanyengeka kuti "Ah, mulungu ndi wachifundo ah, tidzapulumuka ya mulungu sataya wake koma sazengereza nalo lonjezano monga ena tiliyesa chizengerezo pokhapa ndi sapanganawo ndikunena chifukwa chani zikanatha kutheka azipongozi ake a nowa atatu aja n'kuuza kuti katengeninso ndi makolo anu abwere koma ayi ndithu ana aja apongozi ake a Nowa kapena ana a anthu amene aja atatu asikana atatu anapulumuka chifukwa choti anakwatiwa kuti kumene anakwatiwa ku- nkotani pali phunziro lalikulu lokuti banja litha kutitengera kumwamba kapena ayi pokhala ndiye tidziwe chikondi chitha kutitengera kumwamba kapena ayi titenge chitsanzo pa Nowa apo Atsikana atatu awo anapulumuka chifukwa chakuti anakwatiwa ndi banja lokhulupirira. Panalibenso kupita kuti akatenge makolo awo chajani. Ndikhulupirira mwina kunali kuwauza, mwina amapita mmakwawo, ii koma inu anti, inu amayi, tatiyeni tingowamvirana mwina tikapange chombo, ii ndazingopangani za kubanja kwanu inu musatipwete, musatinyase nazo zanuzo. Ndikhulupirira zinali ngati choncho. Musatinyase nawo zanuzo, tapitani muzikangopanga chani za kubanja kwanuko. Eya, Si mudziwa kuti apongozi anu aja mutu sumagwira opemphera dziko nse akakhale iwowo zaja nthawi tiyeni chonde tikapange nawo chombo chija chanchani inu tazingopitani uko kuti zakubanja kuti mafuna zitikhuze ife nanji mamuna anu uja sitimafuna mwina zinali ngati choncho mwina koma zinapezeka kuti pakulimba mtima kwa asikana atatu awo anapulumuka nawo chipulumutso chinazera munjira yoti samayembekezera mu chisomo chifukwa chakutani cha kukhala pa banja ndi anthu oyenera. So, ifenso titha kuzapulumuka ngati tikukhala tight kwambiri ndi anthu oyenera, ngati timacheza ndi anthu oyenera, ngati tinakwatiwa kapena kukwatira anthu oyenera, titha kuzapulumuka. Kumwamba titha kuzalephera chifukwa cha anthu amene tili nawo around ndi otani, anthu amene timacheza nawo, anthu amene timakhala nawo daily daily moyo wathu wa siku ndi siku ndi otani, tithanso kuzalephera kumwamba. Nowa azipongozi ake atatu anapulumuka chifukwa cha ma, chifukwa cha banja not kutinso chifukwa cha nyama koma chifukwa cha banja iyi awa ndi amuna anga anapulumuka nawo dziko lonse anthu nkuonongeka nkupulumuka anthu 8 zikanatha kutheka kupulumuka anthu 5 koma ayi anakwana 8 chifukwa cha banja choncho kodi amene tinakwatirana nawo amene tinakwatirana nawo ndi otitha kutitengera kumwamba Am- not kumwamba kapena kunena kuti ndi otitha kutitengera kuchipulumutso kodi amene tili nawo pa chikondi ndi otitha kutitengera kuchipulumutso zonsezo we need to focus pa zinthu zimenezozo so ngati si choncho ngati ndi choncho tikuziwa tokha koma chachikulu nchoti tizipemphera kupemphera nkofunika kuzuka ndi moyo kumakhala chonchi kumaona dziko mmene likuyendera kaya zinthu zikuvuta koma ndi chinthu cha mtengo wapatali anzathu pano ali mzipatala akuzunzika mukumva anzathu amene ali ku south africa sikuti akudwala chanchani koma akugwidwa chanchani ndi zinthu zopweteka zone zijazo ena pano ali ku Lindela ku polisi imene ya ku- kunene ndi choncho kugwidwa maiko a eni ake kumazunzika munthu chonchija zinthu zopweteka koma ena ife tazuka mwamtendere kungozuka kusamba kunyamuka kumapita ku church ndi zamtendere zija mumamva dziko lathu li la mtendere koma mwina zinthuzo zimativuta makamaka ku Malawi kuno ndi la mtendere koma mwina zinthu zina zimativuta tisamakhale odandaula kwambiri chifukwa anzathu akukumana ndi zinthu anzathu akukumana ndi zinthu ndithu choncho tiyenera kumayamika kwa mulungu pachina chilichonse tizipemphera mamawa masana mazulo ngati mmene timadyera muja timamazuka mmadya zinangokhala zija zomwe koma nzoti tizipemphaso chonchicha kumuyamika mlengi kuti anatipangira chani yesu khristu anatifera pa mtanda ndi cholinga choti ife tikhale ndi moyo yesu khristu anakhala zaka 30 osakwatira cholinga inu ndine tikwatire yesu khristu anakhala paziko pano kubadwira banja losauka la mpalamatabwa yosefe cholinga inu ndine tikhale ochita bwino mmaziwa koma tingachite bwino bwanji mu zisomo zake kuchita bwino si kukhala ndi chuma kokha no koma ngati ukukwanisa kupeza zinthu zimene mmoyo mwako ukuzifuna pa nthawi imeneyo thats kuchita bwino ndiye choncho ndimafuna tilimbikitsane kuti tikhale odziwa mawu owachita komanso okhulupirira pa chikhulupiriro chilichonse chimene timakhulupirira sikuti za mpingo chanichani no mpingo sumapulumutsa munthu koma pa chikhulupiriro chilichonse chimene timakhulupirira koma tisamuiwale mlengi pa china chilichonse tiyeni tikhale chitsanzo chabwino kuti amene tu- tili nawo pa banja atithandiza kuti tizapulumuke amene tili nawo zikoni ntchito yathu chanjezere pangisa kuti tizapulumuke tiziunikire zimene tikaziunikira then its when tingabwere ndi chiganizo cholondola choti tizisatira pa moyo wathu wasiku ndi siku osaiwa apongozi ake a Nowa atatu anapulumuka chifukwa cha banja kodi inu ndi ine tizapulumuka chifukwa cha banja chifukwa cha ntchito kapena chifukwa cha chani we need to focus pa zinthu zimenezo Timakunyadirani, mukhale ndi tsiku labwino. Bye bye.